n'ezie ndụ amaka na okorobịa mana ọ dịkwa na mkpa ka anyị niile chetakwa na a gbasịa egwu ọ laa n'ukwu o nweghị onye ọ sọrọ gị bụrụ ka ị gbalara iwu a maka na igbo sịrị na akụ fesịa ọ daara awọ igbo mekwara ka anyị mara na ofeke na-amaghị ebe mmiri bidoro mawa ya agaghịkwanụ ama ebe ya bụ mmiri kwụsịrị ịma ya mana ugbu a ya bụ mmiri amalitela iri ọtụtụ ndị mmadụ etu ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị anyị si etinye aka n'ọtụtụ ihe na-aba n'anya na-agbazi ụwa anya mmiri ihe dị otu a bidoro na mmanya na-aba n'anya anwụrụ nkịtị na anwụrụ ike were ruo n'ọtụtụ mkpụrụ ọgwụ dị iche iche ọṅụ ọtụtụ mmanya chetakwa na ihe ọ bụla e mefere oke aghọọla iberibe buru n'obi na ọ bụ naanị nwa atụrụ na-amaghị ihe bụ onye na-amaghị mgbe mmiri kwụsịrị ịgba n'ara nne ya ekwekwala ka ihe na-eme gị obi ụtọ bụrụ ihe ga-emekwanụ ndị maara gị obi mgbawa onye na-amaghị mara na ọtụtụ mkpụrụ ọgwụ ị na-aṅụ ka i were mee okorobịa bụ ini aka gị ka ị na-egwu nwayọọ nwayọọ mkpụrụ ọgwụ bụ ihe a rụpụtara maka ndị na ahụ na-ezughị oke kedụzi ụbọchị onye ahụ zuru oke bidoro ṅụba mkpụrụ ọgwụ ka o were nweta obi ụtọ mara na o nwere mgbe ọ ga-eru ya bụ ọrịa akụọrọ gị aka n'uju ya agbakwala ọsọ mgbe oge ahụ ruru maka na echiche nwoke chere wee kwụgbuo onwe ya o cheghị ya otu abalị kedu nwa amadi a na-ese anwụrụ ma nke nkịtị ma anwụrụ ike burukwa na obi na o riri ihe ebule ji ibi ụgwọ tupu i gbuo onwe gị ebe ị na-ebi ajọ ndụ a jụkene onwe gị ebe ndị bu gị ụzọ bie ajọ ndụ ebe ha ruru maka na gị bụ nwata hụ ọgụ e gboro egbo ịnụ ọgụ agụgbuo gị gị ma nwoke ma nwaanyị na-ebi ụdị ndụ ịla n'iyi a kedu ihe gị bụ ọkụkọ jiri wee magoro ebe egwu tụrụ ugo buru n'obi na nya bụ agwọ na ihe o riri mgbe ọ ga-amakpuru chetakwa na ọ bụ ndị ezinụlọ gị ka ị ga-amafere ego ka anyị na-eto okorobịa na agbọghọbịa chetakwanụ na ihe e ji eto okorobịa abụghị ka a laa n'oge kwanyere ahụike gị ugwu maka na ọ bụghị mgbe e riri akịdị ka o ji agụ mmiri gị onye na-eto eto na-achọ itinye aka n'ụdị ndụ a buru n'obi na opi nyịrị eze ka udene nyịa ikwikwii mara na ọ bụghị gị okpokoro ijiji ga-egbunwu ya bụ opi bie ndụ gị dịka mmadụ chukwu kere ma mara na ọchọ ihe ukwu na-ahụ agba enyi cheta echi nwanne m a na-aba n'ụlọ maka na a hụrụ ọcha gbamgbam mana echefula na e were ọnụ rata nkịta e were mma gbuo ya ya mere chetakwa ka i were mmiri na ncha na-akwọsi aka gị ike kwa mgbe mechie imi gị na ọnụ gị ọfụma ma ọ bụrụkwanụ na ị ga-apụ apụ mezikwa ihe ndị ọzọ dị iche iche ndị ahụike doro anya gwara anyị iji were megide ma mebie nya bụ ọrịa nje covid Ọ dị mma onye ọma gere ntị n'ụbọchị taa bụ Satọde abalị iri na ise nke ọnwa Ọgọst bụkwa ahịa Eke n'ala Igbo anyị sị ka ọ baara gị bụ nwoke ma baara gị bụ nwaanyị onye ị nụrụ onu ya bụ Maazị Ndụdị na-asị unu ka e mesịa nụ maka ba ahụ ka i sonyere anyị n'izu ụka ọzọ anwụchule